ɲɔgɔn ka kuma tɔmɔ tɔmɔ ka taa kamara e de y'a fɔ yan mhm. i k'i bɛ namaniya ka forontoninw sus'a ye mhm. i k'i b'a ka jabaninw wɔr'a ye mhm. i y'a fɔ yan mais i ko k'i tɛ k'i tɛ taa sugu la nka eh, n'a y'i diya i bɛ dɔn i ye dɔnkili caman da namaniya la yan

don ninnu ma sa fa bara a ma se cɛ nin bara fɔlɔ oui est-ce que tu vois monsieur le ko eh, ne tun b'a fɛ k'i ɲininka pardon i b'a kɛ to oui kamara ɲininkali b'i bolo ne b'a fɛ k'i ɲininka mhm. parce que nɛgɛni bɛ yen nɛgɛni bɛ yen ah, kamara nɛgɛni ye su jeli de ye kamara kan'i ban kuma la non n b'a kɛ dɔ parce que i bɛ se ka mɔgɔ dɔ nɛgɛ a t'i la furu kɔnɔ ayi vous êtes des amis ou bien des, des collaborateurs comme ça o nɛgɛni bɛ yen mais muso bɛ muso nɛgɛni o fana bɛ yen non mhm. i y'o faamuya mhm.

yala ko eh, ko muso min y'a ka don ye i n'a fɔ ni i ye garisi ko n'i jɛr'a fɛ ka t'a ka kalolabɔ la ko yala a bɛ kɔnɔ ta wa
eh, mɔgɔ yɛrɛ man ka jɛ mɔgɔ fɛ k'a tigi to kalolabɔ la mɔgɔ yɛrɛ man ka jɛ muso fɛ ni basi bi ka bɔn a kan mm, mm, mm. voilà
kuma bɛ ko a garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ fɛ mm, jɛ yɛrɛ se man ka kɛ a tigi ma parce que i bɛna kasara dɔ de las'a ma mun b'i laɲinɛ gɛrɛsɛgɛ ko ninnu kɔ donc u b'a fɔ kuma kɔrɔ don k'a sɔrɔ anw dɔgɔtɔrɔw fɛ ɲɛ kɔrɔ tɛ a bɛ maaw ɲɛna ko ni mun mana furubato kɛ k'a tigi to laada la ko den bɛ kɛ yefege ye bon an t'o ɲɛ dɔn an ka dɔnni la an bɛ mun dɔn o de ye k'a fɔ ni basi bɛ ka bɔ muso kan a kɛra kalolabɔ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o i man ka s'a nin bɛ ɲɛfɔ cogo di i b'a ye plainte ka ɲi mɔgɔ kelen da ka ɲɛsin a furuɲɔgɔn kelen ma san tan

a ye sɛnɛ minnu dara ɲɔgɔn kan ji funfunna u kan ji ma labɔ o nana ɲigin sisan a tɛ sɔn a tɛ ɲɛnabɔ bɛn ɲa si t'a furu ko ma bon fankelenw bɛ ɲina o kɔ u bɛ fankelen accuser n balimakɛ in ta ye o de ye i bɛ diɲɛ fan dɔ fɛ i bɛ furu la nin bɛ fan dɔ fɛ san tan ni kɔnɔntɔn jateminɛ ka k'a la kosɛbɛ ka tila ka na o ko ko ne ye ko ne ye cɛ ko n ka minɛn nabɔ i tilara ka défi lancer k'o ka minɛn nafili ka bɔ ɛ n'o ye ko minnu kɛ yɛrɛ kabako don dɛ mɔgɔ tɛ e, jateminɛ ka kɛ diɲɛnatigɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'u furulen don ɲɔgɔn ma aw ye san duuru san tan san tan duuru san mugan furu kɛ ɛɛ i b'a ye kanuya bɛ sin ka taa ten kanuya tɛ taa dɛ poussière ba de bɛ da kanuya ɲɛ kan donc aw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn jugo de la mm. aw yɛrɛ ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn nin tigi in bɛ ka n tɔɔrɔ bɛɛ b'o f'a dusukun kɔnɔ a ah, nin bɛ ka n tɔɔrɔ bɛɛ b'o f'a dusukun kɔnɔ kanuya kuma t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ayiwa bisou dun kɔni o kɔni o banna a ka ca ni san bi wolonwula ye ayiwa hali furubato yɛrɛ fana a bɛ san fila san saba kɛ sigilen nin ka sira t'a la nin ka sira t'a la aw bɛ ɲɔgɔn kan ten y a une habitude qui s'installe mm. a mɛnna k'i ye so in kɔnɔ i ye denw sɔrɔ a ye i fana mɛnna k'a ye so in kɔnɔ i furucɛ de don a banna ni mɔgɔ ma sɔrɔ aw fila la min hakili bɛ talo walasa ka furu in nakurakuraya o y'o ko talen de ye tan dɛ

minnu ye san duuru san tan kɛ f'u ka sigi u ka u ka mea culpa kɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka pendule lana à zéro c'est très très difficile c'est énormément difficile mais fo k'i pan nin bɛɛ de kunna parce que n'i ye den kelen sɔrɔ ka den fila sɔrɔ ka den saba sɔrɔ an ka dan den kelen pe ma den kelen n'a kɔfɛ jama yɔrɔ den kelen n'a kɔfɛ jama kɔni o y'an ka ta de ye n'i y'o sɔrɔ muso o muso fɛ ou bien cɛ o cɛ y'o di i ma i se a y'aw sigi aw ka den ninnu de lajɛ ala tɛ k'ala ma ko foyi de kɛ gansan n'a tora ko cɛ ni muso gansan dɔrɔn ma den ma na e eh, sa b'a sɔrɔ furu salen min bɛ bɔlɔn ɲafɛ o de ka ca ni bogotigini ye kuncili ta ba ipe a tɛ ta i tɛ ta i tɛ furu parce que ni mɔgɔw ka furu kɔrɔla dɔɔni fitini dɔrɔn o ye bi yɛrɛ furu ye i b'a ye tunkuru u bɛ sin ka nege bɔ ɲɔgɔn na ten u bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na nin ka nin nin dakasa bɛ nin tɔɔrɔ de i b'a fɔ k'a kasa alors que denmisɛnnama na nin tun dakasa ka di nin ye sa. mais lamini fɛ de y'o ye. n bɛ nale tɛnɛ oui o de bɛ tunu quoi a tɛ ban fɛ tɛ ban sa fɛ tɛ ban o tɛnɛ c'est là où tu te trompes i fɛ tɛ ban ka da kun jumɛn de kan sa ni e furucɛ de ye alimami ye n'o ka fɛ banna e dusukun na il suffit seulement que cɛ dɔ k'e nɛgɛn kɛnɛ ma dɔrɔn i b'a ye e dusukun bɛ gutugutugutugutugu o nɔfɛ ka taa.

Ça vieillit pas, je te dis que même à 95 ans, 99 ans, tu peux tomber amoureux ou amoureuse. Mm -hmm. A bɛ dépendre dɔrɔn i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min b'i nɛgɛn i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ min bolo o tɛ k'i nɛgɛn i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min bɛ kumakan duman f'i ɲɛna i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ min bolo o tɛ kumakan duman f'i ye i ka bɛn ni mɔgɔ de ye min jan b'i la adamaden ko bɛɛ filɛ koyi i jan ka kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na i furu ɲɔgɔn na i jan ka k'a la i y'a faamu i k'a bɛrɛbɛrɛ o de tɛ furu kɔnɔ janto a la a tɛ cɛ la a tɛ muso la bɛrɛbɛrɛ a tɛ cɛ la a tɛ muso la nɛgɛnni a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo bɛɛ de kɛlen bɛ k'i ban les mariages qui ont dépassé les 5 10 ans là mm. bɛɛ de bannen don ɲɔgɔn ye i b'a fɔ k'olu de ma ɲɔgɔn ye bɔlɔn ɲɛfɛ ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ mm. ka talon talon fɛn kɔrɔman dɔ dun b'i ka so dɔ sigilen ɲɛ b'a la kɛnɛ ma ah, cɛ la muso la muso dɔ bɛ ka fɛnkɛ cɛ dɔ ye k'a to yen pewu a b'a ka furu kɔnɔ a ka sira foyi t'a la occupation nul zéro muso dɔ bɛ k'o nɛgɛn kɛnɛ ma ah. walasa o k'a ladon ale ka se kɛ parce que ale bolo n tɔmɔ de ye nin ye mhm. bon e banna i ka musokɔrɔnin na o n'a furu a ɲɛ ye i b'a fɔ ko kabako don bon tɛnɛ y'a bɛɛ tiɲɛ i y'a bɛɛ tiɲɛ donc sisan min bɛ fɔ mɔgɔw ye très sincèrement u ka denw najɛ tɛnɛ walahi denmisɛnninw dɛ ne duuru ka ca dɛ ne e bɛnkɛjan alimami filɛ michel n ko a ka di bɛɛ ye k'i fa kɔrɔlen sigilen filɛ i ba kɔrɔlen kɛrɛfɛ adamaden jɔn si tɛ nimafɛn foyi tɛ a man di min ye k'i fa kɔrɔlen filɛ. i ba kɔrɔlen filɛ i mana fa kɔrɔlen ni ba kɔrɔlen kɔni sigilen ye kɔni tɛnɛ ninnu ye jalaji kunu ka asidiji kunu ka pɔinti lafiriman dun ka miseli kɛ k'u fan bɛɛ sɔgɔsɔgɔ nka u y'u jija ka to ɲɔgɔn bolo ka yafa ɲɔgɔn ma ɛ mun a bɛ fɔ don tuma bɛɛ ko adamadenw ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ b'a dɔn k'a ye adamadenw dilan adamadenw tɛ sɔn adamadenw tɛ sɔn u bi tɛ sɔn sini tɛ sɔn mais a ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ aw ka doni jigin ka bɔ ɲɔgɔn kun mhm. walasa aw ka taa n'aw ka adamadenya ye mhm. n'aw ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ i b'a ye tonkɔrɔ o don su o don su ka di ni diɲɛ su bɛɛ ye eh, mais n'i k'a sɔrɔ doni b'e kun doni bɛ nin kun yafa ma deli mm. aw bɛ san bi naani k'o la don o don n'aw ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ ko b'a fɔ k'a lakurayara de mm. fo cɛ ni muso dɔw bɛ ɲɔgɔn éviter chambre kɔnɔ mm-hmm. ah, dɔ in tɛmɛtɔla t'a fɛ dɔ in ka maga a la u bi san tan kɛ o cogo la nin t'a ka minɛn cɛ ka taa nin tɛ nin gɛn u bi so kɔnɔ yen ça va pas kun jumɛn de b'a la tɛnɛ ne ɲɛ tɛ kun n'a la o kun foyi den kelen t'a la a y'aw sigi aw ka kuma aw ɲɔgɔn fɛ tuguni a y'i sigi aw ka kuma lasegin a y'aw sigi aw ka jateminɛ kɛ aw ka kow kɔnɔ ka taa a y'a kɛ amadu kosɔn a k'a kɛ bakari kosɔn a k'a kɛ fuseni kosɔn aw ba tɔgɔma a k'a k'o kosɔn aw fa tɔgɔma a k'a k'o kosɔn mamuso tɔgɔma a y'a k'o kosɔn mm-hmm. aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ tuguni a ye amour nin nakuraya adamaden bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye koyi n'i y'i ban jɛnɛba la k'o b'e bolo sɔgɔnda la k'o bɛ k'e tɔɔrɔ k'o déformera n'i taara Fanta ta o bɛ déformer ka tɛmɛ jɛnɛba ka so kɔnɔna la wagati ko dɔrɔn de don wagatinin ko dɔrɔn de don c'est juste peut-être les trois mois de rencontre là eh, n'i y'i ta o fɛ n'o tɛ a fɔra de ko cɛ ka a cɛ k'i jija ala ye don o don da a k'a ka kanuya lakuraya a muso ka kanuya lakuraya a dusukun kɔnɔ n'i bɛna ɲini ka ban a la i jija i k'i miiri a ye ko ɲumanba dɔ kɛ don dɔ la Eh, ala a y'i bɔ gɛlɛyaba dɔ kɔnɔ don dɔ la a ye kumakan duman dɔ f'i ye a y'i dɛmɛ k'i ka duwawu ɲini i ye ni muso kelen nin mhm. ni muso in de ye jeli bɔn i ye den min ka di i ye ta ni den bɛɛ ni muso in de y'a d'i ma bi a ko ka go i ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye mhm. i jija i k'i miiri den min filɛ nin ni ka sɔrɔ ale de y'o d'i ma i miiri o ma gansan dɔrɔn mhm. i ka kanu na kuraya i ka muso in na sigi aw ka sigi aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw bɛ bɛn a la o aw bɛ bɛn sa aw bɛ bɛn mun na ni muso in mana bɔ cɛw bɛ ɲɛ bɔ a fɛ parce que u ɲɛ b'a la halisa ko muso muso de don muso tɛ kɔrɔ muso même à cent ans cɛkɔrɔnin dɔ bɛ file fiyɛ a nɔfɛ eh, muso tɛ kɔrɔ bon cɛ fana tɛ kɔrɔ dɛ a mm-hmm. ah, musokɔrɔninw bɛ bɔ misiri la u bɛ file fiyɛ cɛkɔrɔninw nɔfɛ tuma bɛɛ eh, cɛkɔrɔba sanuman ka di ah, cɛkɔrɔba sanuman ka di musokɔrɔba bɛɛ ye mm-hmm. n t'a dɔn n'e y'a faamu ah, ɔ bon maintenant n'o n'o de bɛ ten eh. mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko dɔ ta kɔrɔma ye dɔ ta kura di dɔ ta ka dɔ ka kɔrɔma ye dɔ ta kura de ye bon maintenant n'o de don mun na aw kɔrɔma minnu bɛ ɲɔgɔn bolo so kɔnɔna la mun na aw tɛ diɲɛ tɔ diya ɲɔgɔn bolo aw ka yafa ɲɔgɔn ma walasa aw aw denw k'a fɔ ɛ ala anw anw wulila ka maa ni buwa to ɲɔgɔn fɛ mhm. ça c'est un bon exemple eh, ni ni fa ni ba kɔrɔla ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a b'a to denmusow ni dencɛ minnu bɛna muso furu la olu fana b'u jija ka ma ka u muso jijugu la kunu ka u muso jijugu la kunu k'u cɛw jijugu la kunu k'u sigi ne ma n ba ye cɛ fila bolo ne tɛ taa cɛ fila ma a b'i jija ka i sigi furu na fo k'a kun an ka sabali ɲɔgɔn ye eh, ni denw y'o ye dɛ n ko ye nin kura de o bɛ nin kura de don denmisɛnninw na musow ka sabali dɔrɔn eh. lamini musow de ka sabali furu yɛrɛ bɛ muso de bolo musow ka sabali musow dɔrɔn tɛ sabali ayi parce que min n'an b'a fɔ fɛn min min fiɲɛna min min fiɲɛna kanbelenkɔrɔw ka sabali cɛw ka sabali cɛw k'a dɔn u taara ni min ta ni ye mm. hali n'i taara kɛmɛ wolonwula ta nin kɔfɛ mm. n'i ma fɔlɔ minɛ ka ɲa i tɛna laban minɛ ka ɲa Ayi, o tɛ kɛ. c'est tout tɛnɛ Awɔ. te musow ka sabali musow mɛnna sabali la ten koyi mais halisa an b'an écoute-moi bien de ka- mɔgɔ fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔna la dɔ sabalilen dɔ ma sabali ee sabali koyi n'a bɛ tila ka sabali o Mais a fɔra de ko Lamini, kunbere kun tɛ min na n b'a la kun ka- tɛnɛ gɔngɔli sugu dɔ bɛna sigi i kun k'i to i ka sabali kɔnɔ o don sabali bɛ tunu i la dɛ a bɛ tunu e dun ko di donc maintenant ni muso sabalila yɔrɔ min na cɛɛ ka kɛ dugukolo ye ka bɛn n'a furumuso ye a fɔra de k'a fɔ ni cɛɛ diminen don tuma min na ko muso k'i da lɛp ɔ ni muso diminen don tuma min na cɛɛ k'i da lɛp i dali ma i dali t'a yira k'a fɔ k'i sera ni muso ye non tu cherches à arranger quelque chose c'est un être humain comme toi aussi a bɛɛ y'ale adamaden kelenw de ni kelen funtenina kelen k'i daba de n'o funteni banna n'a ye kuma fɔ a ɲɛ na wala a b'a sonsori ka yafa deli o de ɲininen don mais bɛɛ de gonflélen bɛ gonflélen bɛɛ de kɛlen bɛ i b'a fɔ ko eh, penalty ballon mɔgɔ si t'a fɛ k'i mada mɔgɔ si den kelen ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo di e bɛ k'i funteni k'i sen fili nin kɔnɔ n'o y'i furumuso a ye denw wolo ale de bɛ ka tobili kɛ hali sini dɛ hali n'i tɛ ka ja fɛ pendant deux trois ans e bɛ ka boli dɔwɛrɛ ta kɔrɔlen kɔ kɛnɛ ma dɔ ka kɔku pɛntirilen kɔ kɛnɛ la
mais u t'a valeur dɔn dɛ fo ni muso ninnu furu ni muso ninnu bɔra n'u y'a ye cɛ wɛrɛ kun mm. o kuma de u bɛ nimisa ah, den duuru kɔni ni den duuru bɛ mɔgɔ min bolo mm. den fila b'i bolo den saba b'i bolo n'i ye den sɔrɔ furu kɔnɔ mm. muso i bɛ sabali k'i denw lajɛ mm-hmm. min bɛ se ka kɛ den ninnu ka se ka lamɔko ɲuman sɔrɔ furusa tɛ solution ye parce que ni denw sɔrɔla denw bɛna lamɔko fila de kɛ u bɛ taa faso la u b'o lamɔ ta u bɛ baso lamɔ ta denmisɛnnin ninnu bɛ camancɛ de la i b'a fɔ fana ko cɛw fana ka sabali ni cɛw ka sabali saba sɔrɔ i fɛ n'i ye den naani den naani kɔni ka ca ni muso y'a fɛ e ɲɛ na ko muso ye min fɔ cɛ in ma a man kan tɛ ka fɔ mɔgɔ t'a f'i furukɛ ma ko n'i ye cɛ ye n ka minɛn ta k'a fili mais n bɛ min fɔ cɛ ye n bɛ min fɔ cɛw fɛnɛ ye cɛ o cɛ n'i ye muso ka e de ye bolo duuru cɛ muso ka minɛn kɔrɔ k'a fili o muso kelen bɛ segin ma e de bɛ tila ka t'i bolo duuru ka minɛn kɔrɔ k'a lasegin a ma kɔrɔbɔ maa ma bɛ muso ka minɛn ta k'a seri kɛnɛ ma o muso kelen o bɛ segin ma to o taara a bɛ segin ma o kuma na cɛ ka sabali muso ka sabali den duuru ka ca furu kisi kasali ma mm. den duuru a ka ca furu mm, kisi kasali ma cɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ den duuru e ye den duuru sɔrɔ nin muso in fɛ mm. hali n'e bɛ den duuru wɛrɛ sɔrɔ o y'i mɔdenw de ye dɛ olu bɛ k'i mɔden de n'o tɛ olu kɔni a bɛ fɔ dɔrɔn de k'i denw de don n'o tɛ i mɔden de don olu bɛ kɔrɔbaya ka kɛ fɛn ye kuma jumɛn k'e to diɲɛ na ah. a man nɔgɔ fo cɛw k'o fɛnɛ faamu bon ni den duuru sɔrɔla muso ka kan ka sabali cɛ ka kan ka sabali min bɛ se ka kɛ den duuru ninnu bɛ lamɔko ɲuman sɔrɔ cogoya min na mm-hmm. den duuru ninnu a bɛ fɛn bɛɛ bila den duuru ninnu de kama fɛn bɛɛ ka kan ka bila den duuru de kama cɛ y'a ta dusu fɛ sisan hmm. n'o tɛ solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la ale ni muso in yɛrɛ tun bɛ se ka bɛn hmm. ni muso ko i ma ko n'i ye cɛ ye n ka fɛn bɔ n'i ye muso muso ye k'a fɔ cɛ ma ko n'i ye cɛ ye hmm. c'est que cɛ de y'o ja muso la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a f'i ma b'a dɔn dɛ ne ye an balimakɛ ka kuma in analyser k'a kɛ min ye o ye ne ka analyse ye dɛ c'est à dire kuma zone d'ombre dɔ de bɛ ko in kɔnɔ min ma ɲɛfɔ i b'a dɔn min kɛra n'o ka gɛlɛya don furu in kɔnɔ distanciation sociale mun furu in gɛlɛya bɛɛ fɛ ka jan ɲɔgɔn na

a ye ko bɛɛ bɛ muso in bolo c'est à dire cɛ bɛ fɛn fɛn kɛ fɛ a bɛɛ bɛ muso in bolo ah, ah, a bɛ cɛ ka ko bɛɛ kalama a b'a ka ko bɛɛ kalama
la femme se sent abandonnée e m'a ye a ko ko a ma ko cɛ t'ale bolo wa donc la femme se sent abandonnée U bɛ wa i b'a sɔrɔ hali n'i ye kɛlɛ wulilen bi cɛ taa kuma de sera Mhm. donc n'a taa kuma sera dɔrɔn imagine fo sitani bɛ se ka na fɔ muso ɲɛna dɔrɔn a bɛna taa muso fɛ yen a bɛna Ah, taa ouais. a bɛna taa muso wɛrɛ de a fɛ bɛna taa muso fɛ yen Ah, ouais. voilà donc e dalen bɛ yan k'e kɛ e bɛ ka so entretien de kɛ e kɔni e ta bɛɛ bɛnnen K'e ka bɔ denmisɛnninw la n'i taara ninnu ka ko in sen ko in gɛlɛya bɛɛ bɛ yen de.
o don ni cɛ ma fɛ n'a muso ka ɲɛ a ka gɛrɛ a to yɛrɛ a tɛ nin yɔrɔ fɔ mais a kuma cogo in na i b'a ye k'a fɔ c'est à dire tigɛlan dɔ de bɛ yen muso tigɛra a la dɛ distanciation sociale in de kɛlen don k'o créer cɛ y'a ka fɛɛrɛ kɛ a ka muso in gɛrɛ a la n'a ma fɛɛrɛ kɛ ka muso in gɛrɛ a den ninnu si sera yɔrɔ min k'a gɛrɛ yɔrɔ jumɛn a n'a muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de a y'a ka minɛn bɛɛ lafili kɛnɛ ma a bɛ mun kɛ a bɛ na o bɛ na o a bɛ na o ayi o kɔni o bɛ na n'a ma sabali a bɛ den ninnu si selen filɛ nin ye yɔrɔ min ma a bɛna den ninnu bɛɛ laban fa in na eh, den bɛɛ b'i ban eh, den bɛɛ ban fa la eh, donc a ka fɛɛrɛ kɛ a ni muso in bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a jara cɛ in ye wo minɛn bɛ segin ale de bolo ma minɛn ta k'a seri wa ɛ hmm. o muso kelen furu tɛ sa o a ka gɛrɛ a ka fɛɛrɛ kɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na san duuru hali n'a y'i kati gɛlɛya cogo cogo nin furu kelen bɛ segin minɛn bɛ tila ka don so kɔnɔ ayi o ma kɔrɔbɔ hali ni muso y'i ban minɛn bɛ don parce que cɛ de ye minɛn segin a bolo min ye minɛn segin o minɛn kelen bɛ don so in kɔnɔ de a ma kɔrɔbɔ tu t'a la ta t'a la cɛ o cɛ b'i bolo duuru muso ka minɛn kɔnɔ k'a seri o minɛn kelen bɛ don i ka so o ma kɔrɔbɔ a bɛ faamu n'ala sɔnna ma ala ka muso segin u ka bɛn kelen ma ah mais a ka taa ni muso in ye dɛ oui mais ne a k'i sen bɔ kisi kasa ninnu na non non n bɛ min fɔ juste cɛ minnu ye furu san tan san duuru san tan san tan duuru san mugan sɔrɔ tɛnɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu ka furu kɔnɔ kojugu gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya dan datigɛ dala dan n tɛ n tɛ jɛ i fɛ dan n t'i ka dumuni fɛ dan ka a sen pan muso ka fɛn bɛɛ kunna ka tɛmɛ a la dan wa a tɛgɛna ka jugu ni diɲɛ tɛgɛna bɛɛ ye ɛ ala ala ka du kɔnɔnaw ɲa dɔgɔtɔrɔ eh, ko maladie héréditaire mm. k'o bɛ se ka furakɛ k'o ban wa
a bɛ dépend maladie héréditaire fasugu mun don kɛ mm. eh, mm. i y'a dɔn sisan nɔ eh, kolocibana in filɛ nin y'a dɔn fɔlɔ fɛ kolocibana fura t'a la mun b'a ban parce que pour que mɔgɔ ka kolocibana sɔrɔ fo k'a sɔrɔ a bɔra fa yanfan a bɔra ba yanfan donc den b'a sɔrɔ mais n'a b'i somɔgɔ kelen dɔrɔn na a ti fan dɔ in fɛ o tɛ se k'a yɛlɛma mais bi bi na baara bɛ yen mun a tigi o bɛ kɛ a la ka sɛmɛn falen donc o la a tigi ka koloci bana bɛ ban pewu parce que jolikisɛw minnu n'o ye koloci jolikisɛw ye sɛmɛn de b'olu dilan mhm. donc ni sɛmɛn kɛra a tigi la donc o ye jolikisɛw sun de ye a tigi fari ti jolikisɛ kolonw dilan bilen a bɛ ɲumanw de dilan n'o tɛ hali n'i ye a tigi fari joli bɛɛ bɔ a yɛrɛ a la ka joli kura k'a la i n'a fɔ an denmisɛnninlama a kun b'an hakilila la cogoya min na ko ni i bɛ to ka i joli falen dɔrɔn i ti kɔrɔ i bɛ to denmisɛnninya la ten ne ko dɔgɔtɔrɔ o bɛ kɛ min donc o bɛ kɛ tubabu jamanaw la ka to k'i jeli falen ayi n kan bi i n'a fɔ ka ka sɛmɛn kɛ a tigi la mun b'a to drépanocytose nin a ka kɛ bana kɔrɔ ye bana kura tɛ bilen donc a na kɛ souvenir de y'a tigi ma parce que drépanocytose bi ban pewu fɔlɔ fɛ a ti ban pewu mais sisan a bi ban pewu n'o sira ye donc ale ye maladie héréditaire ye kunbɛcogo min bɛ yen nɔ n'o b'a la fana o de ye k'a fɔ n'aw bɛna furu ɲɔgɔn ma aw b'aw joli sɛgɛsɛgɛ parce que sɔrɔ cogo min b'a la o de ye f'a ka kɛ fa la ka kɛ ba la pour que den k'a sɔrɔ n'aw t'a fɛ aw ka den sɔrɔ mun ye drépanocytaire ye mɔgɔ min drépanocytose b'a la a man ka furu maa wɛrɛ ma drépanocytose bɛ mɔgɔ min na donc n'o kɛra drépanocytose yɛrɛ bɛ ban diɲɛ la o de y'a to jamanaw bɛ a ti yɔrɔ min na a ka ca anw fɛ yan mais jamanaw bɛ a ti yɔrɔ min na parce que mɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yann'u ka furu ɲɔgɔn ma banaw minnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ ta fanfɛla ninnu na i bɛ taa sɔrɔ donc n'u y'a dɔn k'a fɔ i bɛ dɔ la u cɛla donc o tigi tɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ maa min na bon hali ala sira yɛrɛ fɛ gansan ma to lamini ala yɛrɛ ko ko an ka surun ɲɔgɔn na kojugu an kana furu ɲɔgɔn ma parce que o b'a to fɛn dɔw bɛ yen nɔ mun a bɛ kɛ fiɲɛ ye anw fari la o y'a to kɔrɔ tɛ dɔgɔnin furu ou bien donc fa tɛ den furu ba tɛ ainsi de suite donc o n'a ɲɔ donc pour dire que o n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔw bɛ kɛlɛli cogo ninnu fɔ donc a ma fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw la donc dɔnni tigi n'o ye ala yɛrɛ ye donc o ye ɲɛfɔli kɛ a kan
a man nɔgɔn dɛ